Ọ, Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu nke echi nyazele Ee, na tata bụ eke n'afịa Igbo Mm, asị m na eke eketela anyị ihe ọma o. Igbo ndị ọma na-ege ntị na anyị abịagokwa ka anyị si abịa ee na tata bụ eke na o nwere ihe dị mkpa anyị ji wee bịa tata e nwere ofu nwoke na-ajụ anyị ajụjụ wee sị gịnị bụ ikpochi onunu ee anyị akọwa nya bụ ihe maka ndị manụ ma ndị amalọ ka onye ọbụla malụ maka na ọ dị mkpa na ndụ mmadụ ọ bụrụkwa na ị nwee ajụjụ dị aṅa ma ọ bụ ihe na-agbaju gị anya ma ọ bụ ihe gba gị gharị ị ga-ajụta nwa bụ ya ide ya na comment section anyị anyị ga-afụ ya ma azakwa gị ya bụ ajụjụ ee na mbido ihe bụ ikpochi onunu bụ ikpochi ihe ọjọọ ikpochi ọnwụ ikpochi ihe isi ike ikpochi ndaghachi azụ dị na ngwuru ọ nya nwa bụ ikpochi onunu kedu ife ga-abụ o mee o wee bụrụ na a ga-ekpochi onunu nke mbụ ezinụlọ ọbụla nwere ọnwụ ike ri nne ma ọ bụ ezinụlọ ọbụla nwee mmụọ fa gbakọtara azụ maka na onunu riri nne enwere onunu mmụọ wuo nwere onunu mmadụ wuo nwere onunu nwaada elele ele ma ọ bụ ihe ike eme na ngwuru ma ọ bụ mpịta eme egwu onunu ka nkụ maka na ọnwa nwa ada elele ele mgbe bụrụ gboo ọ bụrụ na emeghahụ ihe dị na ya bụ ihe o ya ewu onunu ọnwụ be nne onye mmadụ nwekwa ike ịdaba ma ọ bụ ihe ọbụla iji wee gosi na o nwere ihe eme na ngwuru ahụ emetalụ e wee mee ya bụ ihe e, o wee wuo onunu na ezinụlọ a mana ọ bụghị ana na-eme omenala etu esi eme ekpochie ya bụ onunu ya bụ ihe na-enye nsogbu ebe a enyerebe nsogbu na mbụ ọ bụrụ onunu mmụọ wuo dịka ndị nwe ihe dịka arọbụnagụ ma ọ bụ ekwe ọmụmụ edebe ehi mgbe ehi adị enye nri ọ na-ewu ọnụ ọ na-ewu nnukwu onunu na ngwuru mmadụ nwere ike ịdaba anya pụta pụta sị na ndị nwe nya bụ ihe na ihe isi ike bịa dịbe ha na ha adịghị emezi ọfụma na ọ ndị onye nwa na-azụbu ahịa ebe nwa nakọta ihe nwa dọnata ya ọ nata ọ wee bụrụ maka na ha na-ehapụ anya o wee wuo nnukwu onunu na ngwulu a na ọ nwere onye ga na-eme ọfụma na ngwulu ahụ ọ bụ na eme nya bụ etu esi eme ekpochi ya bụ onunu a etu igbo si ekpochi ya bụ onunu anyị na-akọwa tata ya bụ ihe mee gịnị adị mma nke ịbụọ wee bụrụ onunu mmadụ wuru e nwere ndị bụ ndị ajọ ndị ndị aga m efu ọdịmma ọyị adịmma ọnụnụ ndị ajọ ndị ndị ọganiru mmadụ na-afụ ụfụ ka e wee wuo nnukwu onunu n'ezinụlọ mmadụ wee kwuo na ọ nwere onye n'ezinụlọ ya na-aga n'elu ekpochie nya bụ onunu ekpochie nya bụ ajọ ihe na mpịtọ niile nya bụ ajọ mmadụ pịtọ n'afọ ezinụlọ ahụ ekpochigha ya ezinụlọ ahụ enwere onwe ya onunu nke ọzọ bụrụ onunu nwaada onunu nwaada wuo maka na nwaada apụgo na ngwuru ebe a na-eji ekpochiri ya onunu bụ n'aja agụ maka na ya nwaada apụgo na ngwuru ahụ o ketazi oke ebe ahụ ọ pụgo jebe n'ebe ọ na-anụ di ọ bụrụ na achọ ikpochiri ya onunu n'aja agụ ka a na-eje kpochieri ya onunu ihe eji ekpochi onunu abụkwana ihe mmadụ ya ewetanwu kama na ụmụ kịrịkịrị ihe ka eji ekpochi onunu maka na ikpochi onunu a dị ezigbote mkpa na ezinụlọ karịchasị ezinụlọ ọnwụ ike dị rinne o nwere ozu ọ ya abụ akwa akwacha n'ezinụlọ nwee dịka ụmụ ntorobịa si nwụọ ma ọ nwụọ n'ezinụlọ bụ ihe bụ na ịmakwa na ihe bụ arụ na ọ kwesịrọ ekwesị na ala igbo anyị ekpochie onunu kpochie ya bụ onunu ọnwụ ihe na-ebute nse ka ezinụlọ a ji adaba n'ọnụnụ ọnwụ a ekpochi onunu a ekpochie ya bụ ihe ọkwa na ụmụ ihe a ka igbo ji ama mma ụfọdụ amakwa na ihe anyị na-akọwa kịta ọ wee mee ezinụlọ dị iche iche wee na-adaghachi azụ ụfọdụ ka ọnwụ gbu na-amaghị ama igbo bụ igbo ndị igbo na-ekwu n'okwu si na o sita taa dị mma na ọ dịba gboo mgbe eji malụ bụ ụtụtụ ya ka anyị na-ele anya n'ọdịnala anyị na ihe igbo ji ama mma ka igbo wee mara anyị mma ka mpụ na aghụghọ na ajọ ihe na arụ wee kwụsị ka anyị wee nwere onwe anyị igbo bụ igbo ya gazienụ biko echefukwana imetụrụ ya aka na share button tụsara ya ndị ọzọ e wee na-akwalite ya bụ ọdịnala igbo na-ayọ ka anyị na-ayọ ka ọ wee dị mma metụrụ ya aka na share button tụsara ya ndị nọ ebe te aka ka fa fụ metụrụ ya aka na like na ọkwụrụ nwa dike ka a na-akọwa ọdịnala dị be ha si ndị ọnwa bụ na ya na-abata ete na-ekwu nke echi ya zere ngwa ka o mesie